ụtụtụ ọma nụ ụmụnne m ekene m ụnụ mm, afa m ka bụkwa okwu mere eze mm? biko nụ enwere special announcement ọkwa m chọrọ ịma n'ụtụtụ a nke onye chiri ya zere nke bụ eziokwu bụ na ife na-emezi na mba naijiria na-agba m anya mmiri wee bụrụ ihe ajọ gọọmenti anyị nọ n'ime tiri anyị n'ime m wee na-ayọ ndị nwunye anyị ma ụmụ esekemperi ma ndị side chick ma ndị center chick m wee na-ayọ ụnụ ncha niile from A to Z this morning wee gaba malụ na amalụ na dọla nọ close to 700 naira today na dọla na-arị arị bụ etu a ka problem nwoke na-azụ ahịa ma nke na-arụ ọrụ etu a ka problem ha si wee dị high etu a ka BP any average importer si wee dị high etu a ka importer ọbụla ka ọgaranya ọbụla si wee na-eluzu ego kedu ihe m na-ekwu na ọ bụrụkwanụ na ọ madam ji ezinụlọ ya na-atụ ahịa atụ gịwa bụ ọga ị tinyebe nwunye gị n'ekpere ebe ọ bụ na ọ nyanwa ka Chineke gọziri a nọrọ na bụrụ lazy bongo nọrọ na ya na ide eweta ego nọrọ na ya na nwaanyị na-ebukwa gị nọrọ na ị ma na-ekpere the woman ekpere na ọ ka mma ị na-suspectgharị up and down ngịwa bụkwanụ madam tibe di gị n'ekpere ebe ọ bụ na ọ di gị bụ breadwinner of the family kedu ife m ji ekwu ya ndị ọga geenụ m ntị importers geenụ m ntị ọ bụrụ na nwaanyị ị na-anụ anụ kịta dọla kpọdoro isi n'ala wee sị na ọ ma ejezi book mass tibe gị n'ekpere cutbara gị vegetable cucumber na ụmụnne ngwongwo na ngwongwo ka e wee na-asachasị umeju anụ maka kidney mmadụ na liver mmadụ ịghọ ka nda ọ jụ na ọ ma eme ya nọọ ịda na-eburu problem na-akpọ gị iyi with dọla na-arị arị bp gị na-arị ọ ma ekwe gị zuo ike ị ma ife ị ya-eme ee kwe the woman aka kwe na ya be nna ya mgbe dọla dara ị kpọnatakwu ya ọ jụ that na kịta dọla rịrị arị na ọ ma eti gị n'ekpere na-enye gị fruits ị na-atapụ hapụ gị je na-enegharị anya je na-aṅụfu nkwụ ọ bụrụ na ọ bụrụ nkwụ na azụ ka ị ya na-ata ị tachaa ị nata be gị wee na-eche ụwa gị because na dọla rịfu kwe the woman aka kwe na ya be nna ya ngịwa bụ madam ọ bụrụ na ọ gị bu di gị buru family gị di gị jụ with ife a gị na dọla na-anụ n'ahịa ị na-atụ a sị madam ị ma ife ị ya-eme a na-akpọnakwu nwoke akpọna kwe the man aka kwenarị ya ndị be ha ọ mụ kwuru kedu ife m ji ekwu ihe a people are going through a lot mental disorder enwelu kịta because of the high rate of insecurity frustration unemployment all affected the whole system totally onye ọbụla fụrụ anybody n'anya kịta kpebere ya ekpere ịnọkata ịkpọọ ya kịta abụrọ oge ị ga-akpọ mmadụ na-abara ya mba na-afụrụ ya mba na-akọ ya onwe ya na-echetara ya past ya nwanne m onye ọbụla chetara gị your past life nke ikpeazụ a ee kpọọ ya iyi adụ ha na baịbụl i nwetakwuo ya taa ya arụ n'aka ọ m kwuru people are going through a lot people are going through a lot kedu ife a ya-akpọ ihe nke a kedu ihe a ya-akpọ ihe nke a a lot of people are dying silently bikonu ndị madam bikonu this time around abụrọ time ị ga-eji wee na-awari di gị ọnụma n'efere this is the time ị ga-eji wee show your love maka emekwe maka ije maka ọdọganga o nwee onye ji gị ụgwọ nke ikpeazụ ị kpọọ ya na fon abazirina ya mba jiri nwayọ na-epeti until ị natacha ya ego gị maka o nwere ike ọ bụrụ na onye na-enwe bp ị kpọọ ya na fonu babara ya mba threatenba ya bp ya arịa to 320 280 nwanne marakwa amara na ụna ekpere na abụ ndị anglican 239 na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ and ọ naghị na mba onye ahụ ji gị ụgwọ maka na i threaten ya bp ya arịa ọ nwụọ marakwa amara na pams ka ị ya-eje nara balance by then o wee gara arụ gị ọnụ kucha idea ekenekwa m ụnụ okwu mere eze ekenekwa ụnụ biko nụ tụsaa na ozi a ife m ji wee kwuo sị tụsaa ya ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụna ị fụrụ n'anya gị na ya bi n'ụlọ this is the time to show him love as far as he is the breadwinner ọ bụkwanụ nwunye gị bụ the breadwinner show her love ịma ajụ ọjịja ịma ajụ ịga aga jụ ịcha acha ekenekwa m ụnụ